akuluakulu a malawi council of churches mcc episcopal conference of malawi ecm muslim association of malawi mam evangelical association of malawi eam ndi qadria muslim association of malawi qmam ku msonkhano uwu alembi akuluakulu amabungwewa anawunikanso mikumano ya bungwe la pac ndi inu a purezidenti olemekezeka Msonkhano wachitatu unali wa akuluakulu a board ya PAC omwe amachokeranso m'mabungwe aja ndatchulawa a mipingo yosiyanasiyana m'dziko lino. Cholinga chinali chakuti nawo adziwe zomwe ife tabwera kudzagawana nanu lerozi. Ife tikumasuka nanu polankhula chifukwa inu ngati m'busa mwachokera pakati pathu ku mipingo. Mnzako weniweni ndi amene amakudzudzula moona mtima ndi kukupatsa malangizo. Ife tikukhulupirira kuti chikhulupiriro chanu mwa Mulungu chikadali cholimba monga kale, ndipo tikukhulupiriranso kuti sichidafooke ayi. Tikukhulupiriranso kuti kulasa kwa bwenzi kuli kokhulupirika, koma mdani apsopsona kawirikawiri. monga akunenera malembo miyambo 27 verse 6 olemekezeka president tikufuna tikuwuzeni zinthu zingapo zomwe tasankha kuti tigawane nanu chifukwa zambiri tidakamba nanu pa msonkhano wathu wa pa 28 novemba mu 2023 kwambiri talunjika pa mavuto akatangale zachuma kayendetsedwe ka boma komanso mavuto m'bomali Ife tikuganiza kuti nkhanizi zikukhudzana kwambiri mwakuti sitingazilekanitse. Tinene momveka pano kuti pomwe tikukamba zimenezi sindiko kuti tikuikira kumbuyo aliyense ofuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha purezidenti chaka chino ayi. Tafika kwa inu lero ngati tate wa fuko la Malawi. 1. kusakhutira ndi utsogoleri pa nkhondo yolimbana ndi katangale ngati bungwe la pac ndife okhumudwa ndi utsogoleri omwe dziko lili nawo pa nkhaniyi pali chibaza ndipo palibe ungwiro pa nkhani zokhudza katangale yemwe akuchitika pakati pa akuluakulu mboma zomwe zikunyazitsa utsogoleri wanu a purezidenti boma lanu lawonetsa kufooka kodetsa nkhawa pa nkhani zokhudza kusakazika kwa ndalama za dziko komanso katangale ngakhale kuti munkalonjeza zosiyana kwambiri pa nthawi ya kampeni mu 2019 komanso 2020 tikukumbutseni kuti ngati munthu wa mulungu mudawutsa chiyembekezo cha nzika pamene mudalonjeza kuti mudzalimbana ndi mchitidwe wakatangale potengera kuyipa kwake komwe mukudziwa kale pa tsamba 17 la manifesto yake chipani cha mcp chikugwirizana nafe pa tsambali pali lonjezo lakuti chipani cha mcp chidzalimbana ndi mchitidwe wa katangale chifukwa chikuzindikira kuti katangale angathe kuwonongeratu chuma ndi moyo wa anthu mdziko lino zoona zake ndi zakuti Chuma ndi moyo wa anthu mdziko lino zaonongekadi kuchokera pomwe mudatenga boma mu 2020. Nkhani zokhudza katangale sizikutha mdongosolo la zipangizo za ulimi zotsika mtengo la AIP komanso mdongosolo logula mafuta a galimoto. Utsogoleri wanu ukuchita chibaza za kuchitapo kanthu pa mphekesera zingapo zokhudza katangale maka zokhudza nduna zina za boma lanu komanso akuluakulu a boma lanu zimenezitu zikungoonetsa kuti boma likulephera zotsatira zake nzakuti boma silikuchita zinthu mwachindunji ayi likumati apa kunena izi kenako zina zomwe ndi zochotsa ulemu komanso chilungamo ulemu ndi chilungamo ndi nsanamira za boma langwiro koma zikuoneka kuti utsogoleri wanu wataya ngodya zomwe zili mu manifesto ya mcp ife tikuganiza kuti mkhalidwe osapanganikawu ndiwo wayipitsa utsogoleri wa dziko panopa zomwe mwakhala mukulonjeza pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi kusakazika kwa chuma mboma lanu sizikugwirizana ndi zomwe mukuchita pa mavutowa 2 Utsogoleri olephera pa zachuma. Chifukwa cha kusowa utsogoleri komwe tanena pa nkhondo yolimbana ndi katangale, zachuma mdziko lino zawonongeka. Olemekezeka a President, pa tsamba 18 mu manifesto yanu mudanena kuti choncho polimbana ndi katangale boma la ngwiro la mcp lidzatukula moyo wa tsiku ndi tsiku wa anthu pambali pokweza chuma chawo a purezidenti olemekezeka pano tikuyankhula apa moyo wafika powawa mitengo ya zinthu sikugwirizana ndi kupeza kwa anthu omwe amakutsatani kunja akutu anthu akuti mwakanika kuyendetsa zachuma mdziko lino taona kuti mwasankha wamkulu watsopano wa banki yayikulu mdziko lino reserve bank of malawi izi tazilandira ndipo tikupemphani kuti inu komanso nduna zanu mumpatse zoyenereza kuti akwanitse kuyendetsa bwino mfundo zachuma mdziko lino pa chifukwa ichi mwina olemekezeka musoweka kuti muunikenso nduna zanu ndi nthambi zoyenerera kuti ntchitoyi iyende bwino tili ndi nkhawa ndi kuchuluka kwa maulendo omwe mukuyenda kupita kunja komanso maulendo a nduna za boma lanu anthutu akuona kuti pali mgwirizano pakati pa kukula kwa mavuto omwe akukumana nawo ndi kuchuluka kwa ndalama za maulendo anu ndi nduna zanu tikudziwa kuti ena mwa maulendowa amalipiridwa ndi maiko ndi mabungwe zachita pochulukitsa zothandizanso chikhulupiriro cha anthu pakayendetsedwe ka boma pa tsamba 16 mudanena kuti mudzathetsa mchitidwe ophangira ntchito m'boma. Olemekezeka, zikuoneka kuti mwina simunatsate malangizo a momwe mukadathera kukwaniritsa masomphenya amenewa m'boma. Vuto ilitu, olemekezeka a President, likukhudzana ndi vuto la katangale mdziko lino. Mwina a President mukuzindikira kuti katangale wina wamnanu akuchokera m'bomamu ndipo ngakhale kuti maina a anthu omwe akuchita izi atuluka palibe chomwe boma lanu likuchitapo tikulimbikira kunena zimenezi chifukwatu palibe chikuchitika ofesi yanu ya president ndi nduna akuti sikugwira ntchito ndipo m'malo mwake ikumagwetsa ulesi ogwira ntchito m'boma ndi nzika. Mwinatu a President tikukumbutseni kuti kwa zaka zitatu tsopano, ofesi ya mlembi wamkulu oyendetsera ntchito za boma mu OPC mwakhala mulibe ogwira ntchitoyi. A President tikupempha kuti mukonze zimenezi. 4, Ulendo wa ku chisankho cha 2025 komanso kulewa ziwawa. Olemekezeka a President, zochitika pokonzekera chisankho zingathe kumanga kapena kupa. lomwe muyenera kutengapo ndi lofunika kwambiri a president tikuthokoza kuti Mudadzudzula mchitidwe wa ziwawa m'mawu anu kangapo. Koma chokhumudwitsa nchakuti anthutu akuti chipani chanu cha mcp tsopano chakhala chida choponderezera ena pomwe tikulowera ku chisankho cha mu 2025. Ganizo losokoneza chikonzero cha zionetsero zomwe otsutsa adakonza lidalitu lotsutsana ndi ufulu m'dziko la demokalase. Komanso ife tikudzudzula mchitidwe wa otsutsa wogenda mdipiti wa galimoto za pulezidenti wa dziko monga zidachitikira. Inu mkaonetsa utsogoleri wabwino wa dziko komanso mchipani cha mcp zidzakhala chida cha mphamvu chothandiza kulewa ziwawa pa nthawi yokonzekera zisankho zikubwerazi. Inutu mumasankha adindo m'nthambi zosiyanasiyana za boma omwe timayembekeza kuti adzigwira ntchito yawo moyenerera ngati nthambi zimenezi zilephera kufitsa chiyembekezo cha nzika nkutheka kuti ena adzakana zotsatira za chisankho chomwe chikubwerachi ngakhale zitakhala kuti inuyo mwapambana popanda zachinyengo masiku apitawa taona kuti anthu odziwika angapo awamanga zomwe tikuphunzirapo ngati dziko ndi zakuti ngakhale anthu amangidwe chotere zilibe phindu lake tikulimbikitsa boma kuti lionetsetse kuti zomwe zikuchitikazi si njira chabe yofuna kuzunzira olitsutsa mutimvetse sitikunena kuti kutsata malamulo a dziko nkolakwika ayi chomwe tikunena nchakuti pomwe tikulowera ku chisankho boma lionetsetse kuti zochita zake sizikuwononga mbiri ya mtsogoleri 5 kuwomba mkota olemekezeka a president tikudziwa kuti kutsatira zomwe tanenazi anthu anu abwera kwa inu kudzatsutsa zomwe tanenazi funso lomwe anthu amenewa ayenera kuyankha ndi lakuti kodi utumiki wa boma kwa nzika komanso nkhani zachuma zidayamba kuyenda bwino tsopano kuchokera paja pomwe tidadza kulankhulaninso pa 28 novemba mchaka cha 2023 ngakhale kuti misewu yapamwamba ikumangidwadi kwa ife moyo wa anthu ukulowabe pansi anthu akuganizabe kuti katangale wamanga nthenje mbomali ndipo mavuto amafuta ndi awa tikuonawa tikanena za ulamuliro wanu a purezidenti olemekezeka zochitikatu sizikuoneka pa utsogoleri zomwe tikuona ndi nkhani yongonena zinthu zomwe sizikuchitika pali nkhawa yakuti palibe chomwe mukuchitapo pa nkhani zakatangale mwakuti ena akuganiza kuti ulamuliro wanu ukupindulapo pa mchitidwewu komanso nduna zomwe zikumatchulidwa pa nkhanizi Momwetu ndale zili kunjaku olemekezeka a purezidenti zikuika chipani chanu cha mcp pa chiopsezo choti chingathe kutuluka m'boma pokhapokha mutadzetsa kusintha kwenikweni. Ngakhale m'madera amene amadziwika kuti muli okutsatani ochuluka, mkuwo ukumveka mvemvemve komanso mokweza. Ndi chiyembekezo chathu kuti miyezi yomwe yatsalayi mukwanitsa kudzetsa kusintha komwe anthu akuyembekezera. Nkhawa yathuyi ndi yoona, zolephera zachuluka komanso zoonekeratu. Tikukupemphani kuti muchitepo kanthu pa nkhani zokhudza dzikozi anthu asanakutembenukireni. Kudekhatu kuli n'malire. Mulungu akudalitseni. Ndine Owen Lupeska.